wa hadith almar'ati zawjaha umme kulthum yemwe ali mwana wa uqba ibn abi mu'ayt radiyallahu anha ananena kuti ndinamumva mtumiki wa allah sallallahu alayhi wasallama akunena kuti laisa alkadhabu sali munthu onama apa timene akuthandauza kunena ndi munthu iweyo sumawerengetsedwa kuti iweyo uli gulu onama kapena kuti mawu ako amene ukulankhulawo samawerengetsa kuti pamene iweyo ukunama pa nkha- pa nkhani pa nthawi itiyo alladhi yasluhu baina nnas pa nthawi yomwe yanichani iweyo ukufuna kuyanjanisa pakati pa anthu ukupita kwa uyu kukamuuza zinthu kupita kwa uyu kukapita kukamuuza zinthu zonse zimene kuuze- muku- muku- mukauza uyu kuuza uku cholinga chawo kuti anthu for example kuti sakugwirizana cholinga kuti ayanjane agwirizane ndiye angakhale pamene papa kupeka boza kuti ukuziwa kuti uja wakuti chamakukonda kwambiri izi ndizi ndizi ndizi kulankhula zabwino zokhazokha kuti uyuyu mumtima mwake mukopeke kuti mpaka chidani kapena kuti mkwiyo omwe ali nawo uja kuti uchoke mpaka chanichi anthu ayanjane limenelo siliwerengedwa chanichi kukhala boza fayanmi khairan kuti kutenga uku kukafikisa Namaa yanmi imeneyi kuti kukafikisa zabwino kwa uyu kutenganso zabwino kukafikisa za kwa uyu wa au yaqulu khairan kapena kuti munthu ukulankhula zabwino za munthu winayo kapena iwe kongozilankhula wekha kuti wakuti amati zakuti zakuti zakuti zakuti zimene chanichi zili chanichi zoti munthuyo akopeke

kuti akuloleza pa china chake kuti boza kuliloleza boza fi shay'in pa chino china chonse mimma yaquluhu nnas pa zomwe anthu amalankhula illa illa fi thalathin kupatula mu zinthu zitatu tani kuti munthu ukunama ukunama pa nkhani yachani ya nkhondo mwina wapita iweyo ukatenga chanichi uh, information kuchokera kwa adani kuti wapita umeneko chako ndi intention yachani ukazitape kwa adani kuja ndiye muli mgulugulu muja anthu sakukuziwa kuti iweyo ndi ndani ndiweyo nkuyamba chanichi kwauza anthu aja boza pamene pachapo boza limenelo likuloledwa ndiye wal islahi baina nnas ndi kuyanjanisa pakati pa anthu zimenezo zikuloledwa kuti ukhozamo kuyika boza koma bozalo uonese kuti chanichi anthuwo ukalankhula zimenezozo zimene zimene- zimene ungapange pamene popozo ngati ngati lili boza uonese kuti boza lakelo lili chanichi in the end ma results ake akhala abwino kuti anthuwo ayanjana zimene zikuloledwa wa hadithu rajuli imraatahu ndi nka ma mawu okamba nkhani yokamba mwamuna kumkambira mkazi wake zikuloledwanso pamene papa kulankhula mawu ochani chi kaya achikondi kaya ena aliwonsewo kuti mm, chani chi cholinga choti mwina chikondi chanu chiya- chiya- chiya- chiwonjezereke walhadithu lmara kapena kukamba mkazi kwa mwamuna wake zinthu zina zimenezo zikuloledwa ya hadithi yathu ndimeneyo main point ya hadithi ndi mutu umene tinawo al islahu baina nnas kuyanjanisa pakati pa anthu za nkhani zaboza ena mwina tikhoza makhala ndi mafunso ochuluka kuti zikukhala bwanji kodi akutiwuza kuti pali boza lololedwa eya pali boza lololedwa ndithu zimenezo mu bukhu lomweli lizabwera kusogoloku tikazafika babu almanihiyu anhu kuti zinthu zimene zili zolesera kuzipanga imamu nawawi anayika babu ndithu kuti kodi boza liti lomwe chani lili kuloledwa pamene popo anatambasula ndithu kuti kutambasula Hadith iyi inabweranso kumenekoko anayika nkubwera ndama, ndemanga zawo ndiponso anakamba kumenekoko kuti atambasula momveka bwino ku bukhu lake la chanji la maduwa ma adhkaar kuti kumenekoko anatambasula bwino Imamu Nawawiy.

ndiponso mkazi akuloledwanso kutero koma kuti maufulu a mwamuna wake kuti asawonongekepo ka an yaqula monga kunena kunena munthu mwamuna kunena kuti anna- anti kadhi anti kadha wa kadha iwe uli mwakuti mwakuti wa ana uhibbuki Ine ndimakukonda. Mawu ngati amenewowo akuzi kuloledwa kutero, wa nahwu dhalika ndi zina zotero. Wa tawriyatu ahsan, ndipo tawriya, kutenda, kupinda kulankhula mopinda kapena chani chi, mosembeza mawu, zimenezo zili bwino pa nkhani ngati zimenezizi, pamwe, pamwe analoleza Mtumiki sallama chani chi, kupanga chani chi, kunama apa, kuti zikuloledwa kutero. fa inna nabiya sala salama idha arada ghazwatin warra bighairiha chifukwa chakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama akafuna kuti akamenye nkhondo kuti mtumiki salamayo amalankhula kuti samapanga samasindikiza kwa anthu aja kuti chani chi makamaka kwa adani kuti awaphochola nthawi itiro kapena kuti awafikira litiro samafikira fix day koma kuti amapanga chani chi amasiya mmalere kuti asakuziwa koma mwini wake mtume salama akuziwa kuti tsiku lakuti tikhoza chani chi kupanga attack anthu akuti mmenemo ndi mmene zilili kuti boza limenelo likuloledwa ndithu loyanjanisa pakati pa anthu